Wawa azifumu azifumu. Nkhani imene ndabwera nayo pano ndi azimayi. Azimayi amene muli ku South Africa, azimayi amene muli ku Malawi, amene muli pa banja ndiponso mukamagwira ntchito yanu mumagwira kuti tikugwira ntchito kapena tikupanga tsogolo la ana athu. Mwandimvetsa akuluakulu? Ndikufuna ndikuuzeni nkhani imeneyi ya James Govati. Koma ndisanayambe nkhani imeneyi ndikufuna ndikuchenjezeni azimayi. Azimayi chenjerani. Kunja kuno kwavuta. Osamakhulupirira azibambo ngati mugwira ntchito limodzi ndi mamuna wanu mukagula chinthu ngati wagula chinthu chija cha inu aziyika mudzina lanu ndiponso ngati wagula chinthu chija cha iyeyo aziyika mudzina lake musadzalole kupanga zinthu zoti china chilichonse chikhale mudzina lake osadzalola zimenezi ndi mistake yayikulu mwandimvetsera chimodzimodzi imene inachitika kwa Johanna ndi James Govati. Johanna anaphedwa chifukwa cha zinthu ngati zimenezi. Ndiye ndifuna ndikulongosolereni nkhani yake mmene inakhalira. Mwandimvetsa? Ndimabwera pano ndi nkhani zokutsegulani m'maso. Osamakhala ogona ayi. Azimayi chenjerani. Ndipo azimunawa aopsa. Mwandimvetse? Angathe kukugwiritsirani ntchito pofuna kukwaniritsa zofuna zawo, makamaka mu dzina lotchedwa banja. Takwatirana, timange tsogolo la ana athu. Zimene amakamba zimenezo. Mwandimvetsera? ndi akuluakulu ngati mukupanga zinthu za tsogolo la ana anu ndiye kuti katundu amene mwagula uja azikhala mu dzina la ana anu chifukwa mukupanga tsogolo la ana anu koma akamati tikupanga tsogolo la ana athu iye uja ayika mu dzina lake ndi mistake yayikulu mwandimvetsa James Govati ndi mnyamata wa ku Malawi amene anatenga mkazi wake kuchoka ku Malawi kubwera naye ku Joni ndi anthu amagwira ntchito Mkazi amagwira ntchito, mwamuna amagwira ntchito. Ndipo James Govati akagula chinthu ku Malawi kapena akagula malo amaika mu dzina lake ndikumamuuza mkazi wake udziwa chani, tikupanga tsogolo la ana athu. Tikamagwira ntchito timapangira zinthu za mawa kuti pa mawa kudzagwanji. Ndiye anagula malo, malo okwana 5 amaika mu dzina lake James Govati. Mmayi uja amavomereza sinanga mamuna ndi kholo la banja ndiye amavomereza akaika mu dzina lake amavomereza samayankhulapo china chilichonse ayi. Mwandimvetsa? Kenakono James Govati anayamba moyo wachimasomaso. Kukonda akazi izi ndi izi. Ndiye mkazi uja akayankhula sizimamveka chifukwa choti mkazi uja analibe kena kalikonse. Mwandimvetse? Ndiye mkazi uja anamupempha James Govati udziwa chani kuli bwino tingosiyana koma bwanji tigawane katundu uja amene tinagula tili limodzi. James Govati anamuyankhula kuti katundu wake uti? Ah zinthu zija timagula zija za tsogolo la ana athu zija izi ndi izi. James Govar anamuuza kuti, Sindikuzidziwa zimenezo. Mwandimvetsera? Mkazi uja ali ndi mwana wa James Govar ndipo ali ndi ana awiri. Mwandimvetsera? James Govar anapeza zoti ayi ine sindikuzidziwa zimenezo. Ndiye mkazi uja amavutika. Amavutika. Nanga apanga bwanji? Chifukwa choti katundu onse uja ali mu dzina la James Govar. Mwandimvetsera? James Govar ataona zoti mkazi uja avutitsa kwambiri, anangoganiza zopanga pulani yopeza ma hitman ndi kumupha mkazi uja. Ndipo mkazi uja anaphedwa. chifukwa choti amamfunsa James Govar kuti bwanji tigawane katundu uja, mkazi uja anaphedwa. Ndipo katundu onse amene ankagula pamodzi ndi mkazi uja, James Govar anatenga. Ngakhale anawonso sakuwasamala ayi. Mwandimvetsera? Ndiye azimayi chonde, ngati mwagula katundu, kumati katundu amene ndi wa ana athu, tikupanga tsogolo la ana athu, ziyikeni mu dzina la mwanayo. Chifukwa choti pamawa mukhoza kudzapanga claim nanunso ndi kholo la mwanayo. Mwandimvetsera? Sangadzakudyereni imeneyo chifukwa choti nanunso ndinu kholo la mwanayo. Chimodzimodzinso kwa abambo ndi bambo ake a mwanayo. Ndiye imeneyo imakhala 50-50. Koma akamati, ah, tikupanga tsogolo la ana athu izi ndi izi, iye uja kumuyika mu dzina lake, mudzalira pamawa. Azimayi chenjerani. Chonde chenjerani. Sindikufuna zinthu ngati za James Govar zikuchitikireni. Ndiye ngati mwaona kuti nkhani imeneyi ndi yanzeru kwambiri mungathe kundipanga follow. Osaiwala kupanganso subscribe ku YouTube channel ya ineyi. Zikomo kwambiri azifumu.